ọ na-abụ ezuo ka aha eri udene atọtuo ngịga anyị maara na agha akara aka anaghị eri nwa ngwụrọ enyi unu nwoke onye na-akụziri unu ihe gbasara ilu igbo na otu o si metụta ndụ anyị dị n'ụwa a bụ maazị Michael Ani abịakwala ọzọ n'ihe onyonyo ohere anyị nwere iji na-akọwara ụmụaka anyị maka ilu igbo na mkpa ilu igbo bara na ndụ anyị dịka ndị igbo dịka ezigbo nwa afọ igbo ana m asị ọ bụ na ọ tata bụ mbụ ma ọ bụ na ị na-esonyebu m n'ihe a biko o nwere arịrịọ m na-arịọ arịrịọ a bụ ka ị kwado ihe a anyị na-eme na ihe anyị ji enyefe nkụzi anyị maara site n'aka nna anyị ha n'ebe ụmụaka anyị nọ ihe m chọrọ ime ka anyị mara bụ na ihe gbasara ihe a anyị na-eme chọrọ nkwado gị gị onye na-ege ntị kedu ka ị ga-esi kwado naanị gị mee ihe a ndị bekee na-akpọ subscribe ị ga-afụ ebe edere ya na ihe onyonyo YouTube gị tinye aka ebe ahụ emere subscribe ka ọ ga-abụ oge ọbụla m mere nke ọhụrụ tinye mkpanaka gị ga-agwa gị na m emeela nke ọhụrụ ka ị hapụ ị na-achọ ya achọ ka ị na-esonye m ọ ga-enyere aka ana m ekwe gị nkwa na ị ga-amụta ihe ga-abara gị uru ya jisi ike kwado m site n'itinye aka na mgbịrịmgba ahụ maọbụ site na ịsubscribe ma ọ bụ na mgbịrịmgba anọghị ebe ahụ ka o wee bụ na ihe a m na-eme na-ezu onye ọbụla ọnụ ọ kachasị ụmụ Igbo ndị nọ na mba dị iche iche ma ha amaghị uru ilu okwu bara wee nye anyị bụ ndị Igbo na nke tata aga m eje n'ihe omimi dị na ndụ mmadụ a na-akpọ ya the mysteries in life ma ọ bụ ndị sụ bekee ihe omimi dị na ndụ mmadụ ihe omimi dị na ndụ anyị dị ka mmadụ nke mbụ ilu okwu m ga-akọwa nwere ike ịbụ ịbụa o nwere ike ịbụ ịtọ o nwere ike ịbụ anọ dịka m si agwa unu na mbụ ọ bụ ene ka ofe si maa mma amara cup garị one a ga-eme ka e wee rie nni ya ụra tọba atọba ekwobe ekwobe na nke mbụ m ga-akọwa tata bụ nke na-asị na ọ na-abụ ọnwa tibe ije agụba nwa ngwụrọ ihe a bụ ihe omimi dị na ndụ mmadụ ya bụ ihe omimi dị na ndụ mmadụ onye a darụ ngwụrọ ọ bụkwa uche ya na ọ ga-ada ngwụrọ anyị makwazi ihe bụ ọnwa mara na ọnwa anaghị eti n'ehihie ọnwa na-eti n'abalị n'oge gboo oge a ka na-eme ihe n'anya ya ọ na-abụ ọnwa tibe ndị nna nna anyị ha na-akọrọ anyị akụkọ uro oge ejechere ugbo bata ma ọ bụ ụmụaka abịa n'obi na-akpa nkata na-egwu egwu ma ọ bụ eje n'ama na-egwuri egwu oge ọ na-ewute onye ngwụrọ ihe ụwa mere ya bụ oge ahụ ọnwa na-eti ọ kachasị ma ọ bụ n'obere nwa ụmụaka ibe pụọ n'ezi na-egwu egwu ọ gaghị esonye maka na ọ dara ngwụrọ lee n'anya ọ bụkwa na onye tara ahụ riri anụ onwe ya o gosi na anyị ga-emere onye ọ bụ onye ngwụrọ ebere maka na ọ bụghị echiche ya na ọ ga-ada ngwụrọ ihe ọma a na-eme n'ihu ya ọ chọrọ isonye o nwenwughị ike isonye maka ihe omimi dị n'ụwa nwa ka anyị ji asị ọnọdụ ọbụla ị nọ gị marakwa na ọkwa ihe omimi ka ọ bụ ọkwa na amara chineke ejikwana ya nya isi maka na ọ na-abụ ma ọnwa tibe ije na-agụ onye ngwụrọ mana ọ gaghị emenwu ya maka na ụwa ekweghị ka o sonye site na ọ dara ngwụrọ a sị m na onye na-egbu opi na-ehicha imi unu ga-enye m ohere ka m ṅụrụtụ mmiri maka na asị na mmiri bụ ndụ ndụ mmiri ndụ azụ akpịrị kpọwa m nkụ otu a ma narakwa n'ike n'ihe chineke ji wee chọọ ndị igbo mma ilu ọzọ m ga-akọwa n'ihe gbasara ihe omimi dị na ndụ mmadụ bụ akwa ọkụkọ tiwa akị ihere eme nkume gịnị ka o ji wee bụrụ ihe omimi ihe o ji wee bụrụ ihe omimi bụ na ọbụnadị oge chukwu kere ụwa o kere ya na onye ọbụla ga-enwe ọrụ nke ya ya bụ mara na ekere ọrụ eke ma ọ bụrụ ezigbo enyi m nwoke ọ sị na ekere ọrụ eke ọ bụrụ n'ezie na ekere ọrụ eke marakwa na ị rụọ nke gị o nwere ka ọ ga-adị na nkume ga-adị ọ bụrụ akwa ọkụkọ na-etiwa akị gịnịzi ka nkume keduzi uru nkume baziri ma ọ bụ na o nwee ike itiwe akị o kwesịrị itiwe ọ bụziri akwa ọkụkọ unu maara na akwa ọkụkọ agaghị etiwenwu akị mana ihe ọ na-egosi bụ ịhapụ ihe kwesịrị gị ime dịka nwa okorobịa ma ọ bụ dịka nwatakịrị ma ọ bụ dịka nne ma ọ bụ nna ọ bụrụ onye a na-ene ya anya bụ ihe meririe ikezi ọ bụrụ ụjọ ka iji wee mee ikezi ọ bụrụ isi ike mara na o nwekwara ka ọ dị ọ dịkwaghị mma gị wee hapụ ọrụ gị ka a marụ na ọ na-abụ chi foo ọ bụ ọrụ na oke dịịrị nwata nwaanyị na-etote iwere azịza zaa mbara ezi be nne na nna ya otu a ka ọ dịkwa na nwa okorobịa ma ọ bụ nwata nwoke na-etote o ruo n'oge mgbede abalị oge chi na-eji oke na ọrụ dịịrị ya bụ na ọ ga-eje kpọbata ehi nna ya nke jere ịta nri n'agụ maọbụ mepere ọkụkọ mpio ebe o si abata iji gosi na e kere ọrụ ya. ọ ga-abụzi ihe mwute na nwoke obere nwa nwoke maọbụ obere nwa nwaanyị nọ nne ya na-eme ihe o kwesịrị ịna-eme ya ka e ji sị akwa ọkụkọ tiwaa akị ihere emee nkume ihe a maara na ị kwesịrị ime na ị ga-emerie i jiri isi ike wee hapụ onye ọzọ mere gị onye a na-enedịghị anya na ọ ga-emeri emee ya gị nwa bụ nkume ihere ga-emekwa gị ekwekwana ka ihere mee gị na ndụ mebekwa ihe ziri ezi ka o wee dịara gị na mma nke atọ anyị ga-akọwa bụ nke ọzọkwa na-ekwu na o nwere ka e si ene ihe ụwa anya ndị na-atụ ilu okwu ngara na-asị na ugo ọrụ bekee na a na-etu ya n'azụ isi mana ilu okwu m chọrọ ịkọwa na nke a bụ ilu okwu na-asị na mata ghara ka ọkụ ji wee ghara ite gbuo ihe dị ite n'ime ite anyị maara ihe bụ ite anyị maara ihe bụ ọkụ ka anyị were na e tinyere ji n'ime gịnị mere na ọkụ ahụ a na-akwanye na-enwu n'ahụ ite gịnị mere na ọ bụghọzi ite bụ ihe rere ọkụ ọ bụrụ ihe dị n'ime bụ ihe ọkụ nwugidere nke ahụ kwezie ka a ga-erie mana ite eghebeghị eghe ihe mere bụ na ite neghaara ihe niile na-achị ya ọkụ o neghaara ihe ndị ahụ anya wee sị ka ya were ndụ ya mere ihe n'ihe ya ma bụ na ya sị ka ya jide ihe a tinye n'ime ya o wee jide ọ bụzi ji ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ ede ma ọ bụ anụ ihe ọ bụla e tinyezi n'ime bụ ihe siri ọnwụ eh, na ya ga-ama ihe na-eme tata na ya ga-esi n'ite a wee pụọ ọkụ wee hapụzie ite wee jee gbuo ihe ahụ dị n'ime ite kedu ihe ọ pụtara ihe ọ pụtara na ndụ anyị nọ bụ jiri nwayọọ nebe ihe ụwa jiri nwayọọ nebe ihe ọbụla bịakwutere gị na ndụ emezine ka ya fụchata maka na a sịkwa na ọ ka afụchata ka mgbọ ji tụọ enwe n'isi maka na onye na-enyokwe isi ya na-apụta o nwere anya ị ga-ene dịka igwe na-achị obodo o nwere anya ị ga-ene ndị gị na ha na-achị i mee ka ị fụghị ya gị nwa bụ nna bụ onye isi ezinụlọ o nwere ihe a ga na-eme i mee ka ị fụghị ya gị nwa bụ nne ma udo chịba ejena enyote nke ọ ga-abụ i nyote ọ bụrụ ọgba aghara ya ka ndị mụrụ anyị jikwa na-asị na o nwekwara ihe dị iche na udo na ikpe nkwụmọtọ ya ị na-ene were ofu anya nebe maka na ije ụwa bụ ọ dị ka onye na-agba ọsọ ị gbagide i were ihe mkpọrọ gị nye onye ọzọ ị gaghị agbaru ya n'isi maka na ụwa bụkwa si n'aka fere aka otu a ka o si wee rute anyị aka anyị na-ayọkwa eze chiteoke abịama ka o rutekwe ndị nke ọzọ aka ana m ekelekwe gị sị na nke anyị ga-eji wee mechie bụ mmadụ ịṅụ iyi na ihe ọbụla ya na-eme bụ otu a ka ọ ga-esi wee dị inu okwu a na-ekwu sị na egbe na-egbughị mmadụ anaghị ekonye ya ọmụ agaghị eji gbanye ya ọmụ anyị maara ihe ọmụ pụtara na omenala Igbo ọmụ pụtara ihe a na-eze eze ihe na-egosi ebe egwu dị ihe na-egosi ihe rụrụ arụ ihe na-egosi onye mere ihe ekwesịghị ka o mee ya mere anyị ji asị ọ bụrụ na mmadụ ekpeghị ọnụ ya asịkwana ka egbuo ya ọ bụrụ na mmadụ abịaghị ebe ọ na-arụ ọrụ n'oge edekwana ajụjụ wee dosere ya hapụgodi ya ka ọ bịa oge ọ bịaziri ajụbazi ya ihe mere na ọ bịahụ ya mere eji na-asị egbe na-egbughị mmadụ anaghị ekonye ya ọmụ nke pụtara na ihe ọbụla na-eme na ndụ cheregodu ka ịnụ maka na asị na ọkwa na onye nke a kwuo onye nke a kwuo a mara onye ji eziokwu aga kedu ka m ga-esi kọwa na ihe anyị na-eme taata amakazi ma ọ bụ na ọ bụghị otu anyị si ekwu ya ana m arịọ unu biko mma mma nụ ekenekwa m unu ọzọ anyị ga-ejedobe na nke taata ma na-arịọkwa gị ka ị nwere anyị ndidi nwere anyị ndidi na anyị ma na ọ ga-adị mma naanị gị kwado anyị izu ọzọ anyị ga-ewetakwere unu agba ọhụrụ ekene m unu ọzọ chineke kwado nke ga-abịa ga-aka mma ndewonu